N balimaw aw ni tile bi n bɛna kuma projet de révision de la constitution ko la aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko président bɔla kunu tele la k'a fɔ ko fɛn min ye projet de référendum ye ko a b'a ko bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ tubabukan na ko ko je sursois à l'organisation du référendum euh, constitutionnel bon a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a ka kuma kɔrɔ de ye ko a seginna kɔ a ko a ko banna ko kuma tɛ se a ko ma tuguni donc fo an ka kuma ɲɔgɔn fɛ de ka kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye perezidan Ibrahim Bubakar Keyita ka kunu kuma a kuma kɔrɔ tɛ ko référendum ko banna a kuma kɔrɔ tɛ ko n b'a fɛ ka constitution yɛlɛma k'a banna kɔmi dictionnaire ka ca perezidan yɛrɛ bolo n'a bɛ taa conseil des ministres la dictionnaire duuru de b'a bolo donc kuma minnu bɛ dictionnaire kɔnɔ a y'o kalan ka caya donc a bɛ fɔ fɛn minnu ma mot kuma kisɛ o caman de bɛ IBK kunkolo la n'a bɛ ka kuma n'i m'i cogo dɔn i t'a ka kuma faamu a bɛ kɛ e ɲɛna k'a ye fɛn dɔ fɔ k'a ko ko tɛnɛn mais a bɛ k'a fɔ de ko juma walima kari donc n y'a ɲini bi an ka segin o kuma fɔlɔw kan perezidan ye mun kuma de fɔ est-ce que a y'a fɔ yala ni constitution falenko nin y'a ko bannen ye walima a y'a fɔ an b'a ko bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ perezidan ka kunu kuma b'a yira de ko an bɛ constitution yɛlɛma ko bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ maliyɛnw dun ka kɛlɛ ye mun ye ko k'a ko dabila ko an tɛ a banna yala president y'a ka kuma faamu wa walima n'a m'a ka kuma faamu ne da tɛn'a fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ a y'a faamu walima n'a ma faamu ne da bɛna min fɔ a ye o y'a ye president ye kuma min fɔ kɔrɔ jumɛn de ka kan ka di a kuma ma parce que ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ na ni fara caman ye ɔ n'a ma ɲɛ ko kuma kɛla tan a ma kɛ dugutilama fɛ kuma kɛla bɛɛ ɲɛna to kuma kelen tɛ se ka kɛ ko kɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn ka ko la kɔrɔ kelen minnu b'a kuma la ne da bɛna se o de ma k'o fɔ aw ye bi tubabukan na n'i ko ko je vais surseoir à l'organisation du référendum pour changer la constitution bon ni mɔgɔw ka teli dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ daminɛ n y'o de fɔ kuma caman maliyɛn émotion de bɛ maliyɛn na kuma fitinin dɔrɔn maliyɛn dusukun bɛ kami kami k'a fɔ aa cɛkɔrɔba seginna kɔ a y'an ka kuma mɛn a y'an ka kuma faamu aa masayala ka ɲi aa a bɛ tan a bɛ tan bɔn nin y'an baarada de ye diɲɛ ko bɛɛ la ni kuma fɔra dɔrɔn an bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ bɔn je vais surseoir o kɔrɔ dɔ ye ko n b'a reporte walima n b'a difere n b'a bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ n b'a lajɛ waati wɛrɛ la n'a ko bɛ bɛn n b'a kɛta ale dun ka fanga tɔ tola san kelen donc o san kelen kɔnɔ kun min na maliyɛnw y'a fɔ ko an tɛ a banna est ce que san kelen nata kɔnɔ i bɛ se ka ibk bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ ka tila ka bɛn ni constitution falenko ye o kumaw ye mun ye ko mali dugukolo fan bɛɛ tɛ mali ka taya la ko mali administration tɛ se ka sen bila mali fan bɛɛ fɛ ko kalanso dayɛlɛlen tɛ fan bɛɛ fɛ an ka sɔrɔdasiw tɛ mali fan bɛɛ an ka zandaramuw tɛ mali fan bɛɛ an ka lakɔli karamɔgɔw tɛ mali fan bɛɛ an yɛrɛ tɛ se ka taa an yaala mali fan bɛɛ amadu kufa bɛ fan dɔ fɛ yen mun ka d'ale ye ale b'o kɛ yen ni bolotigɛ de ka d'a ye o kunkolo tigɛ bon ni mun ka d'a ye ale b'o kɛ iyad ag ghali bɛ fan wɛrɛ fɛ yen mun ka d'ale ye ale b'o kɛ yɔrɔw bɛ mali la bi n'a dɔnna k'i ye maliyɛn ye ni k'i bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ u b'a fɔ k'i ka wari sara bɛ waa tan bɔ n'i ye togolɛ walima beninwa walima kamerunɛ u bɛ waa kelen waa kelen ni kɛmɛ duuru waa fila minɛ i la fo o fana ka da aw tulo kan dɛ ɔn ɛseke ibk bɛ se a ka san kelen san kelen tɔ tola a bolo ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka na tuguni k'ale bɛna na constitution falen jate bɛ yen de donc a kɛla mɔgɔ minnu ɲɛna ko IBK y'a fɔ ko nin ye a constitution falen ko banlen ye n'aw bɛ wuli k'aw jɔ a ye wuli k'aw jɔ parce que a ko de ko ko n b'a ko différer ko n b'a kuma bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ ni waati wɛrɛ nin ko taabolo b'ale ka avantage la a bɛ segin nin ko kan Donc t'a dɔn maliyɛn minnu wulila ka kɛlɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ aw ka kɛlɛ ka kan ka ban n'a y'a sɔrɔ k'an ka kɛlɛ kɛ fɔ a k'a fɔ a da la de ko nin constitution ko nin banna n da tɛ s'a ma tuguni parce que IBK bɛ ka constitution ko nin kɛ de i b'a fɔ ko nin y'ale nakun ye IBK nakun da dɔnnen don a y'a fɔ ko n'a nana tuma min na IBK a taala voter IBK o y'a sɔrɔ MNLA de bɛ n'afila ka ka cɛn fɔ mali nord yan fɛ MNLA de bɛ fanga la IBK ko ko ni n nana ko n bɛ fu siri nin bɛɛ dan na ko n bɛ nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ kankelentigi ko n'a nana ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bolo taala ko kɛbali la k'a b'i ɲangi hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ bɔ ale ka du kɔnɔ ko n'ale nana k'a bɛ deux cent mille emplois créer ko n'ale nana k'a bɛ armée organiser ka kɛlɛkɛminɛnw san walasa mɔgɔ minnu b'an lakanda an ka sɔrɔdasiw mɔgɔ minnu b'an lakana olu ka baara ka se ka nɔgɔya yɛrɛ kan an yɛrɛ k'an ka sigi kɛ mali kɔnɔ dusukasi la e, dususuma la a ye hakɛto ko n'ale nana ko maliyɛn minnu bɛ kɔkan ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bilala ka taa baara la yen ko n'i m'a kɛ maliyɛnw ta kɛcogo la ko n'ale bɔla a kalama k'a bɛ wuli ka bɔ yen a bɛ wuli sisan sisan bon a ma se an k'o ko ɲɛfɔ aw ye o mɔgɔ fagalenw dama dama dama dama de bilalen bɛ ka taa diɲɛ jamanaw la ka t'u occuper maliyɛnw na ko minnu b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn aw mun bɛ k'an suivre aw caman bɛ a bɛ mali kɔkan a b'a dɔn mun b'o ko la donc an ma se an ka da se nin bɛɛ ma IBK nana nin ko ninnu bɛɛ de kama ni mɔgɔ kelen b'aw cɛla ni mun sɔrɔla ka fɛn kelen fɔ n ye mun sela ka ɲɛnabɔ n'a bɔla namara ni yurukuyuruku ka walifɛn ta k'a bila i kun k'i balimaw ta k'u bila yɔrɔ la u man kan ka bila yɔrɔ min na o de ɲɔgɔn yelen b'anw fɛ yen adamadenya ɲɔgɔn yelen t'anw fɛ yen kɛcogo ɲuman ɲɔgɔn yelen tɛ anw fɛ yen ko lankolon lankolon dama de ɲɔgɔn yelen bɛ anw fɛ yen IBK nakun si de ma ɲɛnabɔ hamdulilayi tɛ se ka fɔ foyi la bi subuhanalayi de fɔ fɛn bɛɛ la an ta bɛ ka tiɲɛ don o don denmisɛn kɛnɛkɛnɛw bɛ ka continuer ka bɔ mali la ka t'u fili baji kan saya ka fisa ni mali sigi ye u bolo IBK nana de ka na fura sɔrɔ nin ko bɛɛ la i ma se ka fura sɔrɔ a la ka bɛn cɛ ma ka tila ka na problème kuraw créer o problème kuraw ye fɛn jumɛn ye IBK ye maliyɛnw gosi ɲɔgɔn ma IBK ye maliyɛnw diviser k'u fara maliyɛnw kɛla bi u tɛ kan kelen fɔ ni i tagamana nin cogo la dɔrɔn e bɛ wi la ni tagamana nin cogo la dɔrɔn e bɛ an tɛ a banna la donc maliyɛnw kɛla sugu fila de ye sisan mɔgɔ si tɛ i yɛrɛ kama bɛɛ bɛ de soit e bɛ wi an sɔnna soit e bɛ non an sɔnna mɔgɔw bolo sela ɲɔgɔn ma journalisiw bugɔla wa IBK ye ala minɛ de k'an ka ORTM yɛlɛma k'a kɛ eh, wi an sɔnna ka entreprise de communication ye wi an sɔnna kuma bɛɛ bɛ fɔ yen de bɔn maliyɛn tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ an tɛ a banna la IBK ye olu kɛ maliden juguw de ye ka tila k'a ka minisiriw bila k'olu nɛni ni depitew k'olu nɛni k'olu kɛ fasoden juguw ye est-ce que nin ye jamanatigi ka baara ye est-ce que nin ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛcogo ye donc IBK nana de ka na maliyɛnw fara ka maliyɛnw bila kɛlɛ la donc an b'o de la sisan ka na ko je sursois à l'organisation du référendum an filɛ don min na i ko bi maliyɛn caman bɛ yen u tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ sabula dɔw kɛla maliyɛn ɲuman ye dɔw kɛla fasoden jugu ye donc mɔgɔ min ye nin bɛɛ lase an ma i nana kun min na i ma se k'o ɲɛnabɔ i nana kɛlɛ kura wuli k'o bila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ IBK e dun ye e dun ye maliyɛn bɛɛ de ka perezidan ye minnu ko an tɛ a banna IBK y'olu ka perezidan ye minnu ko ko an sɔnna IBK ye ninnu bɛɛ ka perezidan IBK ka kan k'i bila ninnu bɛɛ de sanfɛ ni jama bɛ fan min fɛ a b'a fɔ olu ye bɔn an b'a kɛ aw ta kɛcogo la mɛ IBK m'o kɛ IBK taala i yɛrɛ don camp du oui de la ka tila ka ORTM bayɛlɛma k'a kɛ ORTM du camp du oui ye ka janfa don mali ani maliyɛnw cɛ ka dibilan don ani maliyɛnw cɛ donc n'i ye nin kɛwale bɛɛ de ta k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ fɛn min ma janfa IBK ye maliyɛnw janfa IBK ye mali janfa IBK ye malidenw janfa mɔgɔ si tɛ min bɛ maliyɛnw ɲɛji cɛ IBK bɛ yen ka communauté internationale de ɲɛji cɛ IBK bɛ yen ka faransɛw de ɲɛji cɛ an ka misaliya ta ban aw delila ka IBK ye a bɛ ka maliyɛn jumɛn ka sala mali nord ko kɛlɛ la maliden jumɛn ka tɔgɔ fɔ a da la aw delila ka IBK ye du jumɛn kɔnɔ ka taa furumuso filiyatɔ dɔ walima mɔgɔ dɔ sala kɛlɛ la ka taa denw minɛ a bolo la k'a fɔ u ye aw cɛ aw fa sala maliko de la n de bɛ mali kunna bi n nana aw ɲɛji cɛ wa aw doni bɛ ne de kunna IBK ma deli ka nin si kɛ n'a ma kasi ko Damien Boiteux sala a bɛ kasi ko maliyɛnw wulila ka ka k'a fɔ ko faransi bɛ ŋunuŋunu ko de la mali la yen ka CMA dɛmɛ ka wuli ka dugudenw kama e IBK wulila ka na manifeste faransi yan place de la république la ko liberté d'expression liberté de manifester ka tila ka t'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ olu ye k'olu bɛ ka taa manifeste faransi ambasadi da la faransi ambasadi hali sini a bɛ mali de kɔnɔ maliyɛnw kan ka se ka taa manifeste ka t'u ka nisɔngoya yira e IBK b'a fɔ o maliyɛn kolow ma k'olu man kan k'o kɛ ko ye kolankolon IBK ye maliyɛnw janfa IBK kan ka tugu maliyɛnw kɔ de maliyɛnw janfali ye fɛn min ye o ye k'i ban ka maliyɛnw ɲɛji cɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye maliyɛnw janfa IBK de don donc haute cour de justice fana ka kan ka IBK juge de parce que ni président sigila ko minnu kama n'a ma se k'o kɛ wa ni président tilala ka kow kɛ a ma sigi fɛn minnu kama minnu bɛ don maliyɛnw gasi la haute cour de la justice ka kan k'a juger IBK kan ka juger IBK tun b'a fɛ ATT ka juger cogo min na dɛ ATT tun ka kan ka juger wa IBK yɛrɛ ka kan ka juger IBK ma bɔ Mali la fɔlɔ a ma boli fɔlɔ donc haute cour de justice fana ka kan ka baara kɛ de maliyɛn minnu wulila ko an tɛ a banna kɛlɛ ma ban dɛ aw ka kan ka wuli k'aw cɛsiri de soit faransi k'i tilen maliko la soit faransi ka taa ka bɔ yen wa IBK yɛrɛ fana fɔ a ka juge wa maliyɛnw ka kan ka wuli tuguni k'i jɔ de accord d'alger nin ka ka an tɛ a banna k'a ko wuli ka bɔ yen parce que a ko kɛla ma sara maliyɛnw na a ko kɛla maliyɛnw ka bonya t'a kɔnɔ a ko kɛla de i b'a fɔ maliyɛnw ye fali de ye n'i dun ye fali ku sama mun bɛ bɔ a la i yɛrɛ b'a dɔn IBK ye maliyɛnw maliyɛnw kɛ fali ye de k'a ku sama k'a sama k'a sama fo ka na se bi ma an filɛ don min na i ko bi a ye fɔ fɛn min ma ko la peur a changé de camp jatigɛ jatigɛ kɛcogo yɛlɛmana mɔgɔ min jatigɛlen don IBK de don wa maliyɛnw kan'u yɛrɛ ta émotion fɛ dɛ k'a fɔ e a ye mun kɛ a seginna kɔ IBK ma segin a kɔ a ma cɛn fɔ maliyɛnw ye bi hali bi a ye kuma minnu fɔ de ko maliyɛnw tun man kan ka wuli ka taa manifeste faransi anbasadi da la ka kan ka yafa deli maliyɛnw ye o ko la o ta banlen ye fo haute cour de justice an ka wari de bɛ ka kɛ k'olu sara u fana fo k'u ka baara kɛ de a ye wuli ka IBK juge pour haute trahison a ye maliyɛnw janfa maliyɛnw y'a bila kun min na a m'o kɛ wa a tilala ka defo wɛrɛw kɛ maliyɛnw ka sigi la f'o fana ka juge de voilà donc euh, sani ka n ka kuma kuncɛ n bɛ segin a kan i bɛ ka ko je vais surseoir à l'organisation du, du référendum pour changer la constitution a kuma kɔrɔ tɛ ko eh, référendum ko banna a kuma kɔrɔ de ye ko an bɛ référendum ko n b'a bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ to n'aw ka kegun aw ye wuli ka jɔ mun kɛ a kana sigi dɛ n'aw sigila dɔrɔn mɔsiw mana n'an lara an sala o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye bi wa n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnyalen kɛ ka taa maliens minnu bɛ Abidjan tabusiw ne yɛrɛ ye tabusi kɔrɔ de ye bon sisan n bɛ bamanankan fɔ ka ɲɛ dɔɔnin nka bamanankan jɛlen tɛ hali bi nka n t'a dabila fɔ a ka jɛ donc n bɛ foli lase eh, Côte d'Ivoire tabusiw bɛɛ ma a y'aw jija a ye bamanankan kalan walasa don dɔ aw yɛrɛ somɔgɔw a ka tɛmɛ o la bamanankan fɔ la voilà donc ka foli fɔ aw bɛɛ ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ